Maazị Ifeanyi o Chai. Ebu m mgbe gara aga ị bịa nọnyelu m na ife nkwanite igbo ahụ m mere na Lagos anyị kpọrọ igbo ezuo i wepụtara ohere gị wee bịa na Lagos wee tọgbọgasịkwa ụfọdụ okwu ka na-agbagwoju ndị mmadụ anya a ka na-ajụ ajụjụ ka ka ị dọwazie ya ọfụma m wee bụrụ na m emetụgoro aka na nke ife gbasalụ ndị igbo ịwakọba ji ọnụ otu ụbọsị dịka i si wee gwakwa ndị Igbo bi na mpaghara Lagos mgbe ị bịa nya bụ Lagos. Mana ọ sọsọ anyị bụ Igbo na-awa ji wee na-ayọ Igbo niile biko ka anyị rọpụtakwanụ ovu ụbọsị n'arọ ka Igbo niile welie waa ji ị ma na mgbe anyị na-akwado ya bụ igbo ezuo ụfọdụ abịa na-asị kedu ife e ji eme na Lagos mana ọ bụrụ na ị bịaha ebe ahụ were ohere ahụ gwa ndị nke bi n'ụzọ ahụ ya bụ ndụmọdụ ajụjụ a na-ajụ tata akaghị dị na-ajụ ya kpatalụ na ebe anyị nọ na anyị na-agbasa ya bụ ozi ife igbo anyị chọrọ ka anyị malụ ife i ji wee na-eche ya bụ echiche maka na ọ banyebego n'obi ndị mmadụ mana ọ ga-amasị anyị ka ị gbalịa mara ife kpatalụ anyị mara kpatara i ji chọọ maọbụ i ji na-eche na ọ ya-aka mma ka ndị Igbo na-awakọ ji ọnụ otu ụbọsị ebe anyị adị gị mma o nwere ive ndị Igbo na-eme tata a ya-asị na ive e ji mara Igbo o nwere ọ bụ unu bịa ka anyị bido nnọkọ anyị nọ Ajụrụ m gị ma o nwere ọjị dị na ị gwara m na ị gbakiri ana chọkata ọjị, tinye ego n'efere ka ọ nọchie anya ọjị, m sị gị na ala ka ị na-apụ jee chọba ọjị. Na echichi nke m chiri abụrọ nke m ma eji ego wee nọchie anya ọjị, na m ma agọlili ọjị wee kenee Osebụrụwa na anyị adịgo ndụ wee vụọ arọ ọvụụ. Na m ma anọ ana chere gị jee chọba ọjị, ị gbakirisie ana mesịa chọta ọjị. wunye ya n'ọkwa ọjị ọ kwa ive mere eme ọ sọsọ ndị Igbo bụ va nwa na-agọ ọjị na mba niile e nwe na Naịjirịa a chọva ndị na-akọnarịsị ọjị na ọ ndị Yoruba ị chọva ndị na-echipịa ọjị na ọ ndị Hausa mana Igbo ka a ga-aga iwere ọjị nye, e buru ụzọ kpọkuo Chukwu. A gwara gị na ị sị ka i dete ava ọjị, ọ bụrụ OJI, Omenala Jikọrọ Igbo. Ya na i weta ọjị, jidie, ị kpọkuo Chukwu, i kenee nye, ị yọọ nye ayịyọ. nọ ka esi eme ịrọba ọkwa ọjị a na nzu dị ya maka na unu nọsasịa anọsa kpata anyị ya na anyị amarọ nzu o nwere ive nzu na-alụ n'anị Igbo etu a nzu a si wee dị ọcha o gosiri obi ọcha o gosiri nnabata oge mbụ Oge a na-atọ ndị mmadụ rinne. Onye ị bịa bie, ọ sị gị maa nzu. Nzu a sị gị maa, ọ bụ na itezie ebe a, ide anya n'anya. Ị pụvazie, onye vụ gị n'ụzọ, ọ ma na ọ be mmadụ ka i si, a ma-ebitụ gị aka. ịghọtago ndị dibịa meziri wezieli ya ebe a na anyị chere ọ na-abụ o nwere ive ọ na-abụ nọọ ka e mere anị ya ka e wee welie na-eyi ndị mmadụ egwu ya nọ ndị dibịa oge e ji ama nzu avụ ive e ji meve ya bụ ka a ma na ọ be mmadụ ka i si wee pụa o nwere mmanwụ ya abụ Ọ nee gị anya, ọ dị gị ka ị bụ onye na-agwọ ọgwụ rinne, mmanwụ atụalụ gị nzu. Ọ tụalụ gị nzu, ọ nọọ ka ị maa nzu, ị masịa nzu, tụchieli ya nya azụ, ọ gavee. Ọ tụalụ gị nzu avụ ị rapụ ya oziko gị bụ o ji bụrụ mmanwụ, sị ka ngị na ya nwaa. Ee. Igbo niile na-agọ ọjị mana ị ma-asị ndị mmadụ onye ọbụna bịa n'ụnọ ka a gọọ ọjị ka ọ wee nachigha azụ Eh, eh. maka na onye ọbụna nwere ike ịnọ na be ya eme gịnị gọọ ọjị mana a bịa na nke ịwa ji Sọọsọ ndị Igbo bụ ndị na-eweta ụbọsị sị na tata na-awa ji. M wee na-asị ndọrọ ndọrọ a e nwere n'obodo a ejigoro ya wee tisaa ndị Igbo. O nwere oge Anyị nwa nọ n'Enugwu ma oge nke Jim Nwobodo va ma Ekwueme va e nwee NPP nwee NPN onye NPN gonye gị mmanya mgbe avụ ị na-enesi ya anya mara ndị na ya enwere ikezi ya ka ị pụtakwa ịrapụ mmanya avụ maka na ị nwere ike ịṅụ ya bụ mmanya e je kọọ na onye na NPN na ngị na ndị NPN na-akpa na unu chọrọ ịkwatu Jim ịghọtago Chukwu nyere aka nke avụ mesie gbasasịa. Now, ọ bụ na asị Igbo niile wakọva ji ọnụ, ife o lulu bụ na Igbo ga-eweta ovu ụbọsị. O nwere ike bụrụ Satọde nke ịbụa na Septemba ma ọ bụ Satọde nke ịbụa na Oktoba ọba ka ọ dị n'aka ewepụtie gekwe m ntị ọ bụ ma ebe ọbụla onye Igbo nọ ọ bụ na ọ ma abịanwu ụnọ o yili ave Igbo kpulu okpu Igbo, okpu agụ ife anyị na-adị akpọ okpu abịrịba o kpulu okpu agụ o jee n'avịa ọ zụta ji zụta ọkụkụ kpọọ ndị otu ya egbuo ọkụkụ a esie ji a erie nye awago ji akọwa akụkọ ife gbasara Igbo Ọ bụ na ndị Igbo nọ obodo oyibo amalụ na asịgo na mbọsị dị etu a na Igbo niile ya awa ji, va ya edu ndị otu ve wee bịa. Ndị ojii bụ ndị Amerịka a na-agwa na anyị lesi nna nna va ele. Kịtaa imilikiti n'ime va achọgo ka va mara ebe va si, ka va mara ụdị omenala a na-eme n'ebe va si. O nwere igwe mụ na ya dị mma rinne, ava ya bụ Peter Anugwu, Igwe Mbaukwu. O nwere oge a ga-aga o mee, ọ kpọọ ndị Amerịka ndị ojii a va abịa. Amaara m oge avụ. Ikekwe na unu jisi ike yọọ nya ayịyọ. Ị ma na oge ọ ga-agba ọvala ọzọ sị va bịa. Ọ bụ na Igbo niile a na-awakọ ji ọnụ a wee duru ndị ojii a nọ n'Amerịka wee bịa ndị a na-ewu ewu a malụ amalụ eduru ve bịa echie ve echichi ve eyiri ave Igbo ve yila aka ma nke onu ma nke aka ewere apupe dee ava e ji wee chi va echichi kpunye va okpu mmee mmee wee gwa va va yiri ave a wee baa n'ụgbọelu welu ya naruo Amerịka. Mara ive ọ ya adị ka ya ma ndị niile a na-apịa basketball ịmasị karara ehe, lebron james va niile akpọ Shaquille O'Neal va ncha abịasịara sị ka evi ikpuve va okpu mmemme i si ebe a wa wee tụọ ọkpa na amerịka ya ị vụ na ndị ọcha niile a na-akpalị va ne va anya avụ na ndị odogwu a nwere ebe va si ị ma na ị na-akpa ya mmadụ ime ekwu okwu ka onye abụ si ekwu mụnwa bụ Peter Edochie enebago anya n'ive gbasalụ avịa eji ndị mmadụ wee zụ vụ na ndị ọcha ji aghụghọ wee bịa lavuo ụmụnna anyị chili va pụọ na ọ ka o si wee bido Kedụ etu ọ bụ? Ndị Portuguese, ndị akpọ ndị Potokiri, bụ va nwa bu ụzọ wee bịa wee vụ na obodo ndị ojii na ndị ojii dị ike ọrụ rinne ọ va je gwa ndị Amerịka ọkwa unu na-achọ ndị ga-alụrụ unu ọrụ n'ugbo na ebe unu ga-enweta ndị amerịka wee jụba va ajụjụ kedu ụdị ive ị ga-eji wee lata ndị a "Oh, ma e were ugegbe va amadị ive dị ka ya e were ugegbe bịa o nwere uje va na-ama mana ọ bụrọ nke ezigbo ya ewere ụtaba bịa va na-aṅụ esiri esi ewere ezigbo mmanya ọkụ ive a ka ndị a ji wee bịa sị na ive anyị ji achụ nta bụ egbe cham wee were ezigbo egbe bịa kedu ive va gwara ndị nke anyị oge va bịa na va bụ ndị na-akpagharị ndị na-ede ive gbasara ndụ ndị mmadụ na ọlụ va historians ive a ka va sị na va na-alụ a wee welu nnabata mmadụ eji wee mara anyị nye va ebe va ga-anọ nye va ndị ga na-egburu va ugbo ndị ga na-achụrụ va nta ndị ga na-alụrụ va ụlọ ive niile a ka e nye va ọ ga-enche je na-enete ndị niile a vụ na arụ odeba asị ọ dị mma na eziokwu na ndị a bịa ka va ncha nọlie agwazi ka arapụta ebe ka va nọlịa onwe va ma wee kpọrọ ndị niile a wụnye n'ụgbọ mmiri ruzie n'ụgbọ mmiri kụwa va ịga ebe a ka o si wee bido sị na ọ Peter Edochie gwa gị ịghọtago va nachietezie azụ chisiara ụmụ ive dị ya na wee nachiete si na ndị inu bụ ndị chịtara ya na va na-asị unu bịaba na ebe a magburu onwe ya nke a you know. onye pụtazie dulu mmadụ si ya leta unu ilu ebe a bụ n'ihi eweta m iwe wee si etu ọ ka o si wee bido Ọlụ anyị ka ọ bụ ịkọwara ndị ojii ahụ nọ n'Amerịka na ka ife a bido ọkwa na unu bịa ọkwa ndị ọcha bịa lavuo anyị chịrị unu pụva ka ka anyị maka na-atụ ọ bụ na o nwee nwa agbọghọ ị nere anya bụ na ive ya na-adị gị mma ị sị na nwa agbọghọ a na ị ya-achụ ya o nwerọ mama achụta na nwatakịrị a ị ya-ebu ụzọ juba ese nke mbụ kedu ebe ba bi nwatakịrị ọ na-apụ olili kedu ebe ọ na-adị eje ọ na-aṅụ mmanya kedu ụdị ọ na-aṅụ Ọ, isi ewu na-aka ya mma ka anụ nchi ka ọkụkọ ka eju kedu ebe ọ na-eje ata ive a ị chọtasịa ive niile a ị ma na ị dịgo nkwadobe i wee debe ihe mbọsị ị ya-edetie ị ya-ekpo ive niile a wee pụta nwatakịrị a na-aza ka ebe onye maara gị onye gwazila onye a ebe niile ahụ mana ọ nagoro gị ebe a bụ ịghọtala ya etu a ka ndị a si wee mee ife a na-aga eme egosi gị ndị a na-akụ ịga mmadụ ejikwe n'ịga apụta n'ala na ọ na-adị n'ụgbọ mmiri ekpoziri meba n'ụgbọ mmiri a wee kụba ba nya bụ ịga ya na O nwego ndị meghere ọnụ sị na va bụ ndị Igbo na va ma ebe va si. O nwere pastọ a na-akpọ TD Jakes ka otie na-agafesi ike n'ekpere. Ọ sị na ya bụ onye Igbo na nna ya gwara ya. Avụkwu m ya ebe ọ na-ekwu ya, elitere m ya na nna ya gwara ya. Ọ sị na ndị niile katala arụ na Amerịka jisi ego lụgbuo onwe va n'ọrụ ma Oprah Winfrey ma va ncha gbado ndị Igbo. ọ sị na onye ọbụla ị vụ na-alụsi ọrụ ike katara arụ na onye igbo na ive e ji wee marụ ndị igbo na-ebe ya si ụdị mmadụ avụ nwere ike ịlata ndị ọzọ edulube bi ebe a na-awa ji ọ bụ na obodo niile ekweta na a ga-awa ji na ovu ụbọchị ọ bụrụ sọsọ ovu ebe ka a ga-edu ndị a je e nwere Ebonyi e nwere Enugu e nwere Anambra e nwere Imo e nwere Abịa ekwuo na Rivers ebe a nọgasị ị ghọtago ndị a bịa e kesasịa va va avụ anị Igbo mbọsị a ga-awa nya bụ ji a ga-ebugodo ụzọ gọọ ọjị agọsịa ọjị Ọ bụ ekpere ka e ji ọjị ekpe. E wee waa nya bụ ji. A wasịzịa ji, ife niile niile e ji wee mara Igbo e meve ya mbọsị avụ a ya-eti mmanwụ, a ya-agba mgba. Ụmụ agbọghọ ka nwere ezigbo ntutu n'isi ba bụ ibe a ba na-eyi kịta akpọọ ndị ga-akpaba isi onye ọbụla kpara isi nke manara ini etu onye aba ịghọtago achọọ onye kọta ji kasị ji niile etu onye aba abụkwa ndị bidebe mmiri onye jee seta azụ kasị egosi gị nekwanụ ibe eji mara Igbo e wee kpọta ụmụaka onye ọbụla nwere ike ịkwụ ọtọ kọọ akụkọ nkeji ise ma ọ iri daa sụnye n'ovu okwu oyibo etu onye ava ịghọtago ịpụtazịa mbọsị abụ a na-azọ azọ ka egosi ibe eji wee mara Igbo ee ebe ọ bụ na Ndị Ekereabịa UNESCO mara atụ na ọ ma-etezi aka asụsụ Igbo anwụrụ va avụ na asụsụ Igbo avụ ama anwụ akụzibe ya n'ụlọ akwụkwọ emebe mmemme a ga na-eme na ịpụta ife dịka mmanwụ mmanwụ bụ omenala Igbo anyị ma na-ekwe ka ọ nwụrụ Ị pụta n'Umuoji, o nwerọ ebe e nwere mmanwụ n'ala Igbo ka Umuoji. Umuoji nwedịrị mmanwụ, nwezie ma na agwọ ma na agụ ma ma mmanwụ dịsị n'ime ebe a ncha. Ghọta ibe m na-ekwu? Anyị matịrị mmanwụ n'ụmụaka. Ibe a na-akpọ ụlaga ka anyị ji wee bido. Ị ghọtago? Ị pụta be mmadụ gụsi ya egwu, ọkacha imere ka mbọchị Krismas o nye unu ego. Unu agụkwara egwu. jebe ebe ọzọ. Ife e ji mara ụlaga bụ egwu. A gụsịa egwu niile a, ị ghọtago, onye ga ego bụ onye e ji ebie. O nwere egwu e ji ekene fa. Ị mụta nwa ka ọ mara ife dị na mmụọ, je mee ya ozigbo. Ugo, ugo ngo, ugo, a na m e ụlaga kunie, ọ nabago. Anyị esoro ya baa ebe ọzọ. Ghọtago? Anyị gụsịa egwu a, ọ bụ na o nwerọ ife e nyere anyị, anyị akpọba iyi. eji m ọfọ aka ose baa n'anya eji m- im- i- i- ibe niile abụrụ ibe eji wee to ịghọtago omenala ndị dị omenala ehe ma mgbe abụ ị na-ele anya ịbụ na ndị ọcha ga na-abịa obodo anyị a ka a bịa na-abụ ụmụ ibe a ba na-amarọ ka o si bido a na-akọwalụ ba ịghọtago o tego m nụbara ọgụ a Ọ dị mma, o nwere oge m sị ka anyị mebekene ibe gosi ka esi ka esi agba ọvala n'ala Igbo. Ịghọtago? Igwe ndị katara arụ ịma na ọ dịbe ebe dịka ee ịbịa bụ n'Ukpo na be Arthur Eze be ọ vanwa bụ ndị na-echi eze na be be ịghọtago ịbịa n'ebe dịka be Arthur Eze be a bụ ide etesi emume a ya eme mbọsị a ya agba ọvala Ọ bụ na ya ebido ya mkpụrụ ụbọsị ịtọ n'iru wee nọ emesie ebe ị na-ase si ya nye ese I- anọdụzia anyị na igwe na ndị niile va na igwe na-achị obodo nọdụ a sị onye ọbụla ị ya atụ inu naabụ kọwaa anyị ajụa igwe Kedụ obodo ndị ọ bụ ovu nne na ovu nna jikọrọ unu? Kedụ emume? Ụmụ ive a na-ajụsị ndị mmadụ ji ama ụmụnne va, ị ghọtago? Mana jụsị mesị ive niile a bu n'uche va bụ na ọ ka a wee nye gị ego ka ị wee ọ bụrụ ive anyị ji emeli ya bụ ka a wee nye anyị ego Na ọ ka eweta obodo anyị ọvụma. O nwere onye ya apụta tata sị na na enyerọ Pete Edochie ego na Pete Edochie aya elirọ ive. E-e. Ebi m be m, amụrụ m ụmụaka, azụsigo m va. Na Chukwu debere anọ m ndụ, ive m ma na-eli aya akọrọ m. Ya na ọ bụrụ na m asị ndị Igbo meenụ ive dị etu a, ọ bụrụ ka bakwa ataa m anya ka ntị ị na-akpa. Ndị Igbo sị na ntị arazigo ka ọ na-ara na ejirọ ya eze mmiri, ịghọtago mana ive anyị na-eme bụ ka amalụ na otego Igbo ji wee dịba mana eh, ndị Igbo atọrọ na-ebe akwa wee na-amaji na-azịba na-achụna va na-eme Mana anyị na-emekwana onwe anyị ive niile a. Ọ bụ na anyị eweta ovu ụbọsị a wee na-awa ji, mbọsị a ya-eme ya, ọ ya-enwe ndị ga-esi Ebonyi bịa Enugwu, si Enugwu eje Anambra, si Anambra va si etu a gagharịsịa, ovu ozi ka va ga na-ezi. Lee na ife ọ bụ ya ka Igbo ya eme n'arọ dị etu a. Ụmụnna anyị nọ n'Amerịka bụ dibịa oyibo rinne ịghọtago va amụsị ive gbasalụ ụbụlụ mmadụ ee karabịa umeju ma akụlụ ma va amụsịlị ive niile a emekata Igbo niile atụa ụtụ ka anyị lụa nnukwu ụlọ ọgwụ n'Enugwu bụ ebe Igbo esi mara Igbo niile ka na-amalụ m ive Enugwu ibe niile anọ m n'ugwu Hausa ebe izizi m malụ bụ Enugwu Eastern Nigeria capital imere Enugwu alụa na Enugwu esi etu a Igbo a na-atụ ego wee na-alụ ive a ụmụnna anyị nọsị obodo oyibo anata ọ ma abụzi onye ọbụla umeju enyebere nsogbu ọ chọwa ego ya eji wee jee obodo oyibo wee duru ndị ndị niile maara anyị ya dunetebe ebe a o nwere ndị chọta m chọọ ka m bịa amerịka ụmụ igbo n'ọma ji abụsị ndị dibịa oyibo ma bịara ebe a mana kpazị ka m bịa gwa ụmụ igbo okwu mgbe m akatara arụ chukwu dobe m ndụ m meje ka jee gwa ndị igbo okwu Ị na- so na ive m na-ekwu bụ o nwere ive ga-ejikọ ndị igbo ka awam ji avụ now gekwe ntị ọvụma a ga-eme ya mkpụrụ ụbọchị ịtọ fraịde na uchichi ụmụ mmanwụ uchichi ya akpagharịsịa n'obodo dị iche iche gbaa mgbe onyekuru ma ayaka va ncha agagharịsịa ị ghọtago na uchichi avụ echi ya bụ satọde apụba n'ama ka e jee waa ji. Onye ọbụla bụ onye Igbo eyiri ave Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo eyiri ave edere ebe ị nọ na n'ụwa a, ị ga-eyi ave Igbo. Echi ya bụ ụka, onye ọbụla bụ onye Igbo eyiri ave Igbo wee jebe ụka. Anyị nwa na-aka ụka fada, fada ya-eyi ave Igbo wee ka ụka. Gwa Chukwu mbọsị avụ, ive anyị na-eme tata bụ ive anyị ji elota ebe anyị si. O nwere fada papa m kụziri n'ụnọ akwụkwọ a na-akpọ fada Madụka onye Ekwulọbịa Madụka na-eyi ave Igbo wee na-aka ụka o mesịrị bịa nata ejebe anyị echie enyi echichi obuo igbo akwụ na-echi enyi wee na-akpaghalị onye Igbo ka ọ bụ fada Madụka onye Ekwulọbịa i jee be ve jụọ ese ya na ọ bụ na-emevi ya ị vụ na ndị niile bụ ndị naijiria enyebe enyebe ndị igbo ugwu ndị ọcha onye rapụ be ve ọ sị gị na ya na-eje ana igbo a na-eje awam ji onye ọbụla ebulu foto wee kamera wee bịa ive niine avụ abụrụ ive anyị eji wee na-eme ka ụwa malụ ndị ebe ndị a bụ imevie ewelie mara Igbo ọvụma anyị enwe ovu uche nke abụọzi na onye si Yoruba bịa maọbụ onye si Ugwu Awụsa bịa ọ kewasịa anyị o nwezọ onye ya na nwanne ya ga na-anọkọ Eh, eh. anyị sị na anyị ga-eji ovu obi wee mee ive dị etu a ị ghọta etu a onye si Ugwu Awụsa bịa bịa duru nwanne anyị nwoke sị ka o sobe ya n'azụ ka a wee na-azọ ebe a ọ bụrụ ive ga-ese okwu anyị ji ekweta esobi ewetago maka o si dị kịta anyị kewasị ihe nkewa ewetago ọnwa bụ onye igbo ara ọta kịta ka ọnwa igbo ya eme ndị ga-ebusi ya agha bụ ndị igbo ibu abịazi ya ị vụ na ọsọsọ anyị nwa bụ ndị na-eme ya bụ omume na naijiria

etu a ị vụ na ave igbo a ị na-agwa m na m a na-eyi ike ndị igbo ga na-eyi erie nne ebe ọbụla ị nọ ọ na-enye gị aṅụli na onye igbo ka ị bụ ị na-eje obodo oyibo i yiri ave igbo ị landịa wee meketa ụgbọ enu esi etu a maa n'ana onye ọbụla esi n'ime ya wụtuo a vụ gị na i yi ave igbo yiri aka jide apụpe a sị gị si ebe a gaa ị na-eku apụpe na-enepụ anya ọ sị ya bụ na oyi na-atụ were apụ ị na-eku apụpe a ma na odogwu bata ịghọtago Ị na- ndị dịka ndị ndị basuto ma ndị bekwana ndị niile a je gbara akwụkwọ va jere akwụkwọ kara aka n'obodo oyibo mana va yile ave ndị be ve enu ị na-asụ bụ bebe si etu a debe ọnụ ịsụsi oyibo esi etu a chigherie onye ga-akọwa ya akọwaba aka ọsịsị ya o kwe n'isi o kwuo nke a na-akọwa ọ dọrụ ka iyi mana ive niile niile na-ekwu ọ na-anụgbado ive ncha mana o ji wee gosi gị na asụsụ ya anị